ngagharị nke obe n'isi ebonyi steeti hmm. nkwụsị nke mbụ gọvanọ Dave Umahi akwụnye ebonyi steeti n'ọkụ anyị esekpuoro Umahi na-enye ya ekene maka na Umahi bụ ome nke afụrụ anya foto ọ bụ onye ga-akọwara anyị ebe Dave Umahi si weta ego o ji arụ ọrụ n'ebonyi steeti eh? ọ bụ eziokwu na Dave Umahi bụ onye mmụta ọrụ nọ n'ọrụ ka na-arụkwa ọrụ anyị matakwara nke ọma na Enugu steeti Abia steeti ya na Ebonyi steeti bidoro njem a ọgụ afọ asatọ gara aga mana ihe gbara anyị gharịị bụ ebe Dave Umahi siri weta ego o ji rụọ airport okporo ụzọ ya na ego o ji akwụ ndị ọrụ ụgwọ maka na Abia steeti bụ ụmụnne m ya na Enugu steeti bụ ụmụnna m eh? mere ka m mara na ego eji arụ ọrụ ya na ego eji akwụ penshọn na gratuity adịrọ God have mercy upon us. We must learn a lesson. Dave Umahi emezuola ihe edere n'akwụkwọ sị ụmụ Enugu ya na Abia steeti jụọnụ gọvanọ unu ebe ha debere ego niile a na-enye anyị n'Abuja n'ọgụ afọ asatọ niile gara aga maka na oke nke ruru Ebonyi steeti ejiri m ya rụọ airport flyover okporo ụzọ niile mara mma ya na ụlọ akwụkwọ na ụlọ ọgwụ dị iche iche ejikwazi m nke fọrọnụ kwụọ ndị ọrụ ụgwọ ọnwa okwu ahụ Umahi kwuru wutere ndị Enugu na ndị Abia steeti ya na ndị ike gwuru parish niile nke ukwu nke a mere anyị ji jụọ ya n'oke olu sị David Umahi gwa anyị eziokwu maka ọ na-adịzi anyị ka ọ na-abụ eruo Abuja enye Ebonyi steeti 50 milion eh? enye Enugu ya na Abia steeti 5 5 milion mana ọ zara anyị sị mba a na-enye anyị niile otu ọnụ ego ah! nke a bịara gbaa mụ abụ maka na-echọgharị maka na gọvanọ m mere ka m mara na ego adịrọ ya mere na lokal gọọmenti m si na ya pụta bụ Igboeze North lokal gọọmenti Enugu steeti ihe gọvanọ rụrụ anyị n'Enugu Ezike ọgụ afọ asatọ bụ half kilomita road na Ogurute hmm. half kilomita road na Ụmụịda half kilomita road na Ụmụagama ya na half kilomita road na Aji Edemeke biko Dinwenụ anyị matara na ọchịchị gọvanọ Enugu Abia ya na Ebonyi steeti na-abịa n'isi njedebe ha chịgo anyị ọgụ afọ asatọ biko Chukwu Okike Abịama jiri aka gị kwụọ ha ụgwọ ọrụ ha dịka omume ha siri dị maka na ị sị anyị bụ mmadụ ụwa jiri aka anyị kwụọ ha ụgwọ anyị nwekwara ike ịchụ ọtụtụ n'ime ha na mitin ụmụnna maka na onye a na-ekiri ekiri adịrọ mma ikpo ntụ Jeso m ahụrụ m gị n'anya karịsịa ihe niile eji m obi m na-arịọ gị na mmehie niile Enugu na Abia steeti mere gị ekwela ka ndị ori chọọ anyị ọzọ mee ka anyị na-ahụ gị n'anya mgbe ọbụla bịa jiri Enugu steeti ya na Abia steeti mere ihe masịrị gị onye nwe anyị nọnyere ụnụ ka Chukwu ji ike niile gọzie ụnụ nna na nwa na mmụọ nsọ